ndewo nụ ndị ọma na-ege ntị ihe ọma anyị ga-ewetara unu taa bụ ihe metụtara asụsụ anyị akọwa asụsụ njirimara asụsụ na uru asụsụ bara gịnị bụ asụsụ asụsụ bụ otu ihe mmadụ ji akọwapụta onwe ya mmadụ ọbụla nọ n'ụwa a nwere asụsụ ọ na-asụ mba ụwa dịgasị n'iche n'iche chineke kere n'ụwa a nwere asụsụ ha na-asụ asụsụ bụ otu ihe mmadụ ji akọwapụta ihe o bu n'u- ihe o bu n'uche asụsụ bụ otu ụzọ mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta ọ bụkwa asụsụ ka mmadụ ji ezipụta ihe o bu n'uche n'ime ihe niile Chineke kere n'ụwa ọ bụ naanị mmadụ nwe asụsụ ọ na-abụ na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ dịgasị n'iche n'iche enwerọ asụsụ ha na-asụ mba kama na ị bịa nee ụmụ anụmanụ anya i nezie ụmụ anụmanụ anya ị ga-afụ na e nwere ụzọ dịgasị n'iche n'iche ha ji ezirịta ozi dịka ime mkpọtụ dịgasị n'iche n'iche oke ọkpa ọ ga-eti okokoro oko ewu ebe mme atụrụ ya ebe mme agụ nwere ike o bee n'oke olu ahamkụ na atị na-ekwu e nwere ike o bee n'oke olu ha nwe ụda ha na-eme mana ọ bụrọ okwu ka ha na-ekwu maka na ọ bụrụ na ọ bụ okwu ọ kara inwe nghọta zuru oke mana n'ihe niile chineke kere n'ụwa a ihe o ji chọọ mmadụ mma mere mmadụ dị- mmadụ ji dị iche na anụmanụ bụ na na mmadụ na-asụ asụsụ asụsụ ya na mmadụ ibe ya ji enwe mmerịkọta zuru oke ya bụ na m nwere ike kịta m fụ onye igbo ibe m m sị ya nna kee ebe i si awa ada ọ bụrụ na onye nwụsara asụsụ a kịta ọ ya aza m nna lekwanụ ebe m si abịa kịta nụwa ọ bụrụ na onye Awụsa fụ onye Awụsa kịta o nwere ike sị ya kai dan uwana ya ne ya garin ya ake ya harkoki onye ahụ amarala ihe ọ sụrụ ọ zaa ya na mun gode wa Allah sannu kalau onye Yoruba nwere ike ọ fụ onye Yoruba ibe ya ọ sị ya ẹ̀gbọ́n mi mo kí yín o báwo ni ṣé ẹ jí láyọ̀ onye nke ọzọ aza ya ee a jí láyọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa o ẹ̀yin ńkọ́ gịnị ka m na-achọ ịkọwata ha na ọ bụ ihe e deturu edetu nwere nghọta zuru oke bụ asụsụ mana ụmụ anụmanụ na ụmụ anụmanụ ọ dịgo na ha nwee mkpọtụ na mkpọtụ na ụda ha na-emegasị na mmegharị arụ dịgasị n'iche n'iche ha na ha na-eme iji wee mee gụnụ wee zirịta ibe ha ozi mana ọ bụrọ asụsụ mba ụwa ọbụla niile dị n'ụwa a chukwu kere nwe ha asụsụ ha na-asụ dịka onye ọbụla ị fụrụ n'ụwa a nwe ebe o si abịa ebe ahụ o si abịa nwee asụsụ e jiri mara ha n'agbanyeghị na a sị na igbo na-asụ n'onu n'onu mana a na-akwa ụkwara ọ wụrụ otu dịka o si metụta ndị na-abụghị ndị igbo ị gakwa na mpaghara nke ha ha nwekwa asụsụ dịgasị n'iche n'iche nwekwara ihe ha na-akpọ olu ndị ya mere ndị Igbo ji sị na ọ na-abụ asụcha n'olu n'olu akwachakwa ụkwara o mechaa ọ bụrụ gịnị ọ wụrụ otu ị gaa na mba Briten kịta ị afụkwa na e nwere asụsụ bekee ha asụga nwekwara ihe bụ olu ndị ma ọ bụkwa na-enwe ihe ndị ahụ ị bịakwa n'ala anyị bụ ala Afrịka kịta nụnwa ị afụ na e nwekwa asụsụ dịgasị na ha nwecha olu ndị dịgasị n'iche n'iche ị gakwa na ugwu Awụsa ị ga-afụkwa na e nwekwa olu ndị dịgasị n'iche n'iche ị gakwa n'ala Yoruba ị ga-afụkwa na e nwe olu ndị mee gịnị dịgasị n'iche n'iche Lee ụfọdụ asụsụ dị n'ụwa nakwa ndị nwe ya bụ asụsụ. Mba Briten na-asụ Bekee, mba Japan na-asụ Japanese, mba Gris na-asụ Grik, mba Jaman Germany na-asụ Jaman, ndị French na-asụ ndị France na-asụ French ndo nakwa ndị asụga n'ala anyị awụ Naijiria. Asụsụ ịtọ e, a kacha mara n'ala anyị awụ Naijiria bụ Igbo, Hausa na Yoruba. Ọ na-abụzi na enweghị asụsụ otu asụsụ gbara ọkpụrụkpụ a sụga n'ala anyị bụ Naịjirịa? Mba, a sụga asụsụ Bekee n'ala anyị bụ Naịjirịa. Kama na asụsụ Bekee asụsụ abụghị asụsụ ndị Naịjirịa. Gịnị mere e ji kwuo nke a? Asụsụ Bekee bụ asụsụ mmụta n'ala Naịjirịa nakwa asụsụ nkụzi mana ọ bụrọ asụsụ ndị ala Naịjirịa sụga. Ka o sila dị, asụsụ bụ njirimara mmadụ. Asụsụ bụ mmadụ, mmadụ bụ asụsụ. Asụsụ bụ ike. Asụsụ bụ ndụ, ndụ bụkwa gịnị? Asụsụ. Aha mbụ mmadụ zara n'ụwa bụ aha asụsụ ya. Ihe atụ, dịka ọ bụrụ na a mụọ a mụọ nwa kịta, ihe a ga-akpọ ya bụ ọ bụrụ na onye onye mba ọzọ nọrọ n'ebe ahụ, ọ bụrụ na ọ gwa mmadụ ibe ya na ndị a mụkwara nwa nwere ike ọ sị na nwaanyị Igbo ahụ mụrụ nwa, ya bụ na nwa ahụ bụ gịnị? Onye Igbo site n'ọmụmụ ya bụ ọ bụkwa na ịmara afa mmadụ kịta ọ bụ na ị fụ onye hausa na ịmara afa ya nwere ike ị sị ya kai aboki n'ihi na asụsụ ọbụla nwere gịnị nwere ihe e jiri mara ha anyị na-abịakwa na nke ahụ dịka ọ bụkwa na ị fụrụ onye igbo kịta ọ bụ na ịmara ihe ị ga-akpọ ya ị sị ya i nwere ike kpọ ya onye igbo ọ ga-aza gị maka na ọ bụ gịnị na ọ bụ onye igbo n'otu aka ahụ ịhụkwa onye yoruba ọ bụ na ịmara ihe ị ga-akpọ ya nwere ike kpọ ya onye yoruba ọ ga-aza gị maka na ọ bụ gịnị onye yoruba nchọcha emeela ka anyị mata na enweghị asụsụ ka ibe ya enweghịkwa asụsụ zuru oke n'onwe ya na asụsụ na ibe ya dịka asụsụ yoruba na asụsụ ndị ọzọ na-enwe mmerịkọta asụsụ igbo na asụsụ yoruba na-enwe mmerịkọta asụsụ igbo na asụsụ efik na asụsụ ndị ọzọ gasị na-enwe mmerịkọta dịka i lee anya na okwu ndị a ọ bụrụ na ị gaa na- ị bịa- ị gaa n'ala igbo kịta ị bịa n'ala Igbo kịta e nwe ihe a na-akpọ ewu anyị macha ewu ị gaa n'ala Yoruba ị ga-afụ na e nwe ihe a na-akpọ ewure ha naabọ bụcha ewu mana o nwere ihe a gbakwunyere na ngwụcha gịnị ya wụ ewu nke ndị Yoruba wee mee ya gịnị wee mee ya ewure ị bịa n'ala Igbo kịta ị ga-afụ na ara bụ ara a na-eche nwata ị gaa n'ala Yoruba ị fụ a kpọọ ara kịta ara wụ arụ mmadụ ị bịa n'ala Igbo kịta e nwe akpa a na-awa igi ihe ị gaa n'ala Yoruba ha nwe akpa ihe a na-akpọ ekpa nke ahụ bụ gịnị ahịekere n'ịga n'iru ihe na-achọ ịkọwata bụ na asụsụ na ibe ya na-eme gịnị na-enwe mmerịkọta asụsụ na-ebitakwa okwu na asụsụ ndị ọzọ ị gaa na ihe a kpọrọ dictionary n'olu ndị bekee kịta ị ga-afụ na e nwere okwu ụfọdụ okwu ụfọdụ wụcha okwu igbo na okwu yoruba dị na ya na-agbanyeghị ọdịdị ya ka o sila dị ndị ọkammụta na ndị ọka nkụzi emeela ka anyị mata na ọ dịghị mma ịnapụ nwata asụsụ nne mụnyere nwata na ya n'ihi na ọ bụ site na asụsụ a ka nwata ji akọwapụta onwe ya ebe o si bịa na ebe o si malite ya bụkwa na ọ bụ site n'ịsụ asụsụ ka mmadụ na-eji eme gịnị akọwapụta omenala ya bụ ọ bụrụ na asụsụ adịghị omenala agaghị adị maka na omenala nwụrụ n'ime asụsụ asụsụ wee bụrụ gịnị omenala Ugbu a anyị ga-akọwa njirimara asụsụ. Otu ọkpụrụ otu ọkpụrụkpụ ihe ị ga-amata bụ na ọ bụ naanị mmadụ na-asụ asụsụ. Ya bụ na otu ihe Chukwu ji chọọ mmadụ mma bụ gịnị? Asụsụ. Ọzọ bụ na asụsụ na-enwe nghọta. Asụsụ ọ bụla kpọrọ onwe ya asụsụ kwesịrị inwe gịnị? Nghọta n'ozuzu oke ya. Ihe ọzọ e jikwa mara asụsụ bụ na ọ wụ asụsụ ka mmadụ na ibe ya ji eme mmerịkọta. Ọzọ dị oke mkpa ị ga-amata bụ na asụsụ na-eto eto ka chi na-efo wee na-abọ ka asụsụ na-eme gịnị na-amụba na-abawanyekwa ugbu a anyị ga-aga n'iru n'ịkọwa uru asụsụ bara uru asụsụ bara karịrị aja dị n'ala maka na ọ bụ site n'asụsụ ka mmadụ si akọwapụta onwe ya ọ bụ asụsụ na-ejikọta mmadụ ọnụ ọ bụ asụsụ ka e ji eme gịnị eme mmụta ya bụ ọ bụrụ na asụsụ adịghị mmụta ga-ahịa arụ asụsụ mere nghọta dị mfe asụsụ ka e ji akụziri nwata ihe asụsụ mekwaziri nghọta na nkụzi wee mee gịnị wee dịkwa